Foli ni tanuni an b'o di YBC lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an b'aw bɛɛ fo aw ka kuma an'aw ka wagati kan ka yiraw la bi wulada in na an wulila ka se an ka musoba dɔ ma musoya gindo la ale lakodɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ an wulila ka se ale ma ayiwa Ayiwa an sera an ka musoba dɔ ma musoya gindo ale kɔni lakodɔnnen don a la kosɛbɛ fo ka taa fɔ ko a to ten tɔ kabini Facebook ko tɛ TikTok ko tɛ an b'ale ka fɛn caman sɔrɔ WhatsApp sanfɛlaw la bi an y'a kanu ka se a yɛrɛ ma ka se ka sigi ka baro kɛ ni a ye an b'a ɲini aw fɛ aw ka to lajɛli la a ka abonné ka partager min mana bɔ a la o bɛ yira an bɛɛ lajɛlen na ayiwa ne ba an b'i fo an b'a fɔ salamu aleykum warahmatula an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ne de tanti Kunba Kamisogo ye n'o ye musoya gindo tanti Kunba ye ka bɔ mali la bamakɔ lafiyabugu inshallah
ayiwa hakili la filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ maa min yɛrɛ fɛ ka baro kɛ a fɛ bi donc tanti Kunba an ɲɛ bɛ tabali kɔni a parilen don kosɛbɛ kosɛbɛ

an n'aw bana o tanti de don tanti Kunba Kamisogo ka bɔ mali la bamakɔ lafiyabugu n'o ye musoya gindo tanti Kunba ye jani n ka don n ka explication kɔnɔ ne de nin ye musoya gindo de ye ne ka laɲini tɛ foyi ye musow ka furu bato ka ɲɛ u n'u cɛw ka bɛn u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que denw ka barika den b'a ba de bolo i ma ye ni den bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u b'a fɔ k'i b'i ba bolo den b'a ba bolo ne de muso o muso ma muɲu ka sabali o tɛ se ka den bilasira ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la muso o muso ma ko t'a cɛ ta la i den tɛ ko to i ta la muso o muso ma cɛ sutura i den t'i sutura muso o muso ma sabali i den tɛ sabali donc den b'a ba de bolo ko muso ka muɲu ka sabali ne de ye mun fɔ tabali falen don minɛn ka ca kosɛbɛ nin bɛɛ ye musoya gindo ye a fɔlɔfɔlɔ min filɛ n kɛrɛfɛ o ye kɛlɛtigɛlan ye musow ka kɛlɛtigɛlan ni muso b'a fɛ ka kɛlɛ tigɛ cɛw ma dɔrɔn o de nin ye n'o ye pendeli ni baya ye ah, d'accord donc a daminɛna sa dɛ awa ko cɛw k'u tulo datugu donc nin ye kɛlɛtigɛlan ye euh, ne denw anw fɛ yen ni muso bɛ taa cɛla la u bɛ nin kirisi k'a d'i ma pendeli ni baya cɛ si ɲɛ tɛ d'a kan f'i furu cɛ o ye gundo ye sabula muso ka farilafɛn dogolenw cɛ wɛrɛ man kan tɔgɔ ye o ma daga furu cɛ wɛrɛ f'i furu cɛ dɔrɔn c'est pour cela nin bɛ ne yɛrɛ bolo yan ni n y'a kirise k'a d'i ma cɛ wɛrɛ ɲɛ tɛ d'a kan f'i furu cɛ donc a bɛ kirise k'a d'i ma i tɔgɔ n'i cɛ tɔgɔ pour que kɛlɛmisɛnnin ka ban furuso la dilantigɛ kana bɔ a la ko wɛrɛ kana bɔ a la wa n'a kirisira k'a d'e ma e de ye muɲubaga ye e de ye sabalibaga ye i tɛ t'a siri ten dɔrɔn k'i da dɛ don o don e de bɛ dilan ɲini cɛ fɛ diɲɛ yɛrɛ o de depuis ala ka diɲɛ da n'i b'a fɛ i denw ka barika muso de bɛ cɛ laɲini parce que ale y'i ka ɲɛmɔgɔ de donc toujours e b'ale duguma kan'i bila cɛ sanfɛ donc muso si kana da su fɛ ka sɔrɔ i ma dilan ɲini cɛ fɛ o de b'i denw barika donc n'an ye nin kirisi k'a d'i ma donc i bɛ nin siri su fɛ k'i da mais a tɛ siri ka bɔ kɛnɛma sabula kirisilen kɔfɛ n'i ye nin siri ka bɔ a b'a to walicɛ wɛrɛ bɛ jarabi i la donc an ka laɲini t'o ye an ka laɲini t'o ye donc i yɛrɛ de bɛ nin siri su fɛ k'i da dugu mana jɛ i b'a foni k'a kuru k'a bila i ka so kɔnɔ yen n'i bɛ nin siri a ka ca ala fɛ dilantigɛ ko o problème tɛ na e ni cɛ cɛ mankan misɛnnin tɛ na mais ne denw karamɔgɔw n bɛ nin yɔrɔ fɔ karamɔgɔw ye sufɛ wurudikɛlaw yɔrɔ n'u ye wurudi daminɛ sufɛ u t'a dabila an b'an ka labɛnw kɛ k'an ka babijininw min k'an ka labɛn k'an ka wusulanw don u tɛ wurudi dabila ni min banna k'a tɛ wurudi dabila kana a forcer kana kɛlɛ k'a fɛ i bɛ nin pɛndeli womanin siri ka kɛlɛtigɛlan in siri a sanfɛ n'o ye cɛ wurudi kɔlɔsi k'i ka duruganin fili tele jukɔrɔ k'i biri k'o ɲini n'i b'o ɲini a bɛ wurudi dabila ni duruganin ma ye fɛn wɛrɛ bɛ ye o donc n bɛ musow bilasira u kana kɛlɛ kɛ u ka to ka nin pilani ninnu kɛ cɛw la n'o kɛra mankan bɛ ban donc nin ye pɛndeli ye an b'ale kirisi k'a d'i ma i n'i cɛ tɔgɔ la ni ala sɔnna ma donc fɛn caman bɛ yen n ka wusulan dɔ bɛ yen n'o ye jarabi wusulan ye ne den n'i y'a mɛn dɔrɔn ko jarabi o kuma banna jarabi o kuma explication yɛrɛ t'o la n'i b'a fɛ i cɛ ka jarabi i la sabula furuso kɔnɔ ni furu sera wagati dɔ la dɔrɔn furuku furuku misɛnninw bɛ na kɛlɛ misɛnninw bɛ na aw bɛ nɛgɛ bɔ ɲɔgɔn na cɛ yɛrɛ sokɔnɔna bɛ nɛgɛ bɔ a la mais cɛw fana caman bɛ yen sokɔnɔna bɛ nɛgɛ b'u la o ye ne denw dɔw nɔ ye musow sabula n'i y'a bilen ka sigi a da la dɔw de ye ɲɛ kumunen kumakan duman tɛ f'a ye ɲɛkun ɲuman tɛ jɔ a kɔrɔ e yɛrɛ labɛnnen tɛ i parilen tɛ sokɔnɔna bɛ nɛgɛ b'a la kɛ ɔ mais n'o kɔni tɛ k'a fɔ ko kɛlɛ misɛnnin wɛrɛ de don o bɛ ban ni ne ye nin wusulan in kirisi k'a d'i ma n bɛ nin kirisi i tɔgɔ n'i cɛ tɔgɔ la sabula n'an bɛ nin daji an bɛ nin an bɛ nin daji parifɛnw na ka sɔrɔ ka nasi dɔ k'a kan k'a datugu ka sɔrɔ ka nin ka sɔrɔ ka nin daji ka nasi dɔ k'a la an b'a da an b'a daji fo tile bi naani ni kelen tile bi naani ni kelen mana dafa sisan an b'a dayɛlɛ n'i ye nasi k'a kan i t'a dayɛlɛ tugun fo tile bi naani ni kelen ka dafa n'a dafara sisan an bɛ furamugu dɔ fana kirisi k'o k'a la donc ka sɔrɔ k'a mélanger ka parfum dumanw k'a la k'a bɔ k'a don buteli kɔnɔ donc voilà n'an y'a don buteli kɔnɔ sisan ni muso min nana a san bolo i b'i tɔgɔ n'i cɛ tɔgɔ di ne denw cɛ mun bolo wari tɛ sɔrɔ aya peut-être n bɛ sɔn n bɛ sɔn ka nin denw di n denw ma mɛn minnu bolo wari tɛ sɔrɔ kana kana kana kɛlɛ k'a fɛ dɛ nin don nin bila tasuma la dɔrɔn i k'a wusu n'i k'a ma dɔrɔn i tɛ kɛmɛ di a b'a di n'i k'a ma i tɛ waa kelen di a b'a di a kuma man ca awɔ n'a bɛ yaala su fɛ e fitiri fitiri mana seli safo ni fitiri mana seli dɔrɔn n'a ye surafana dun jɛna ka tila dumuni na dɔɔni kɛ tasuma la n'a kasa don n'a nun na dɔrɔn a bɛ t'i munumunu a bɛ segin ka na tɛmɛ peut-être o don yɛrɛ bɔli ko bɛ bɔ a ma donc kirisi de bɛ kɛ nin na ne de denmisɛnninw ɲumanna ko bɛ yen dɛ donc o ye jarabi wusula ye nin mun filɛ n bolo nin ye siritigɛ wusula ye nin ye siritigɛ wusula ye ne de siri ye fɛnba ye dɛ donc ni siri bɛ mɔgɔ kan hali sɔnbaga t'i sɔn ni siri bɛ mɔgɔ kan hali t'i diyaɲɛ nafolo sɔrɔ ni siri bɛ mɔgɔ kan hali kumakan duman tɛ f'i ye i bɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la wa ni dugu jɛra n'i ko k'i bɛ wuli si dilan kan o ye problème ye ni siri bɛ nin bɛɛ kɛ mɔgɔ la siri de b'o kɛ wala i bɛ wuli yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mɛn munumunu na dilan sanfɛ n'i ko k'i bɛ ko ko kɛ a tɛ ɲɛ n'i donna ko ko la o tɛ laban i bolo siri de bɛ nin bɛɛ kɛ donc an ye o fana nasi kɛ na k'a daji donc n'a bɔra sisan an bɛ parfum k'a la donc i bɛ na nin san n'i ye nin san i bɛ dɔɔni kisɛ kelen bila tasuma la su fɛ dɔrɔn k'i jɔ a kunna k'i wusu k'i da ne de i bɛ i bɛ sugo caman kɛ i b'a ye ko caman bɛ ka ɲɛnabɔ sɔgɔma fana n'i bɛ se i bɛ dɔɔni bila tasuma la fana k'i wusu ka bɔ o tile journée tɔɔrɔ ko foyi t'i sɔrɔ degun ko t'i sɔrɔ garijɛgɛ fana bɛ dayɛlɛ donc sababu bɛ yen donc nin ye siritigɛ wusula nin ye voilà ni ala sɔnna a ma donc ne de minan caman bɛ yan tabali falen don n bɛ ka n bɛ ka maga belebelew de la fɔlɔ nin ye tulubara ye mandiya tulu bɛ yen mais nin ye tulubara de nin bɛ dilan i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ de la ne de mɔgɔ mun mago bɛ jama la bi jama mana tugu i kɔ i ka hɛrɛ sɔrɔ sabula jama bɛ mɔgɔ dɔ kɔ mais nafa t'a jama la jama nafantan mɔgɔ t'ala deli o la i bɛ feerekɛyɔrɔ la i b'a ye mɔgɔ tɛ taa sanni k'i kun i ka feerekɛfɛn da tɛ ɲininka i mana don jama la mɔgɔ si t'a dɔn k'i donna n'i bɛ nin mun i mana don jama jama la bɛɛ b'a dɔn k'i donna n'i bɔra bɛɛ b'a dɔn k'i bɔra n'i ye nin mun baara yɔrɔ baara yɔrɔ la i man di mɔgɔ mɔgɔ i bɛ jaabi nin bɛ dilan ni fɛn caman ye même hali furukɛlaw an b'a dilan olu ye o cogoya fana ni cogoya dɔ in tɛ kelen ye c'est comme n'i ye sisi sɛbɛn n'i y'a kunkolo bila sanfɛ o ye sisi n'i y'a bila duguma o ye nɛfu ye donc an b'a yɛlɛma an bɛ tila k'a dilan cogoya wɛrɛ la a dilan cogo ka ca an bolo donc furukɛlaw ta bɛ yen i mago bɛ furu la an b'a dilan o fana la donc a ka ca ala fɛ i bɛ furu cɛ sɔrɔ an b'a dilan o la mais furu cogoya la a jebiw b'an bolo i b'a de sen na n'i y'a ni nasi ɲagami ɲɔgɔn na a ka da i sen na i bɛ furu sɔrɔ a dɔ fana bɛ yen a nasi bɛ yen i b'a ko n'i ko a la i bɛ furu sɔrɔ mais n'i y'a tulu baaralama di donc an b'a dalilu caman bɛ yen quoi seulement an bɛ dɔ de yira a ka dɔ to mɔgɔw kɔnɔ fɛn bɛɛ tɛ se ka yira tile kelen o de nin ye mɔgɔ min mago bɛ tɔgɔ la tɔgɔ la o i mago bɛ dawula la o i mago bɛ manja la o n'i ye nin sɔrɔ dɔrɔn a bɛɛ kuma banna o de nin donc ne den eh, kow bɛ yen koyi mhm. donc nin ye n ka bololabagi i ma dɔ ye ne yɛrɛ tɛgɛ la fɔlɔ la n'i kun taara an ka cɛkɔrɔba fɛ yen ko garizigɛ garizigɛ man di hali i t'i dahirimɛ sɔrɔ sɔrɔ ka suma n'i taara a bɛ nin sɛbɛnden dilan a kun b'a kala golo la i b'a siri i tɛgɛ yan de la fɔlɔ la i kun b'a ye sɛbɛn sirilen don mɔgɔ caman yan bon sisan mɔgɔw t'o fɛ donc komi diɲɛ développera an y'a yɛlɛma k'a don fɛn warijɛw kɔnɔ k'a don an tɛgɛ la n'i y'a don i tɛgɛ la dɔw bɛ n'u ye nafolo dɔ sɔrɔ n'o ma ban dun na u tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ donc o cɛ man ɲi dɔw bɛ n'u ye nafolo sɔrɔ a bɛ sɔrɔ mais a tɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ bugun donc fɛn min bɛ nafolo basigi a kana tiɲɛ ka tila ka nafolo eh, bugun n'i y'a sɔrɔ a tɛ ban dun na i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ o de nin o bolola bagi de nin en même temps fana dalilu de bɛ bagi in na n'i y'a don i tɛgɛ la baara jugu t'i sɔrɔ k'a to i tɛgɛ la fo n'i y'a bɔ janfa jugu tɛ siri i la hali ni mɔgɔ taar'i baara tɛ se i la donc a b'o bɛɛ kɛ c'est pour cela an ye nin ta an faw kɔ ka a dilan ka kɛ nin ye tan mɔgɔw b'a don tɛgɛ la n tɛ fɔlɔ la olu kun b'a don bolo de la donc bɛɛ n'i ka adamadenya cogoya don donc nin fana b'an bolo yan européen caman ye nin sɔrɔ u ye kabako wɛrɛw fɔ a la ne yɛrɛ kun tɛ minnu dɔn a la dɔ ko n ma k'a y'a don a tɛgɛ la k'a ka papiye ko ɲɛnabɔra n ko bon ne yɛrɛ kun t'o dɔn a la ne kun t'o bɛɛ dɔn dɔ fana ko n ma k'a y'a don a tɛgɛ la a kun tɛ baara la san joli donc a ka baara ko nɔgɔyara ne ko donc ala ala tɔgɔ de don nkalon t'a la ɔ sabula ala de ye fɛn bɛɛ ye hali n'anw ye bɔgɔ ta k'a d'i ma ni ala ma barika don a la nafa t'a la donc ko bɛɛ bɛ ala de bolo an sɛmɛnen don ala de la o bololabagi de ye nin ye n'ala sɔnn'a ma donc musow ka fɛn caman bɛ yen ne den musow ka infection infection fura bɛ yen infection ye bana dɔ ye musow la musow tɛ k'a jate kosɛbɛ n t'a bɛ ka tiɲɛni kɛ furuso caman kɔnɔ sabula ni infection bɛ muso la a fɔlɔ fɔlɔ eh, ni cɛ gɛrɛl'i la a bɛ digi i la i bɛ jogin donc i tɛ damu fana sɔrɔ o degun bɛ musow kan kosɛbɛ infection bɛ muso ka laada tigɛ a bɛ laada tigɛ en même temps a b'i to la a bɛ tila ka kuru sigi dɔw kɔnɔ a bɛ fibrome bila dɔw kɔnɔ a bɛ dɔw ta kɛ kuru gansan ye donc o bɛ yen donc infection a bɛ kɛ sababu ye muso ka denko gɛlɛya ni denkisɛ nana a b'a ɲimi n'a ye wolonugu kɔnɔna minɛ jelimisɛnninw infection ye français de n'o tɛ kɔnɔnajeli de don kɔnɔnajeli de don o y'a bamanankan ye mais infection o y'a français ye ivoirienw b'a fɔ ko bobo duma donc tɔgɔ caman de b'ale la mɔgɔ tɛ mun faamu donc ale fura de nin y'an bolo n'i nana ni infection b'i la soit muso caman bɛ na sa ko jiko dɛsɛ b'a la a bɛ hakɛ to farilaji fanga ka dɔgɔ donc an bɛ infection traitement nin d'i ma fɔlɔ i ka taa furakɛ fɔlɔ jani i ka fura ta ka bana nɔgɔya fura ta dɔrɔn bɛ bana ban donc an bɛ fura de d'i ma i ka kɛnɛya quoi donc n yɛrɛ ɲɛ b'a la farafin fura don farafin bɛ farafin yiriw de an tɛ tubabu fura feere sabula an ka yiri naturelw an ye baara kɛ ni an wolola an faw bɛ minnu dilan an baw bɛ minnu dilan an b'olu le baba donc infection fura n'a dir'i ma a bɛ i ka infection furakɛ muso min kɔnɔ furu ka bon a b'o fana kɔnɔ furu ci muso dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u serilen ta a b'olu fana seri i mana bonya cogo cogo n'i fiyɛ ni nin ye tile saba bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ i ka pantalon bɛ yɔrɔ yɔrɔ i la i ka jipu bɛɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'i kɔnɔ furu ci parce que n'i y'ale fiyɛ ka ban nɔgɔ nɔgɔ bɛ kɔnɔ la a b'a bɛɛ bɔ i b'i fiyɛ n'a ye i b'a min i bɛ dɔ kɛ bidɔn kɔnɔ ka bila ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ nettoyer n'a ye donc n'i k'an ma k'i ka laada tigɛlen don laada fura bɛ yan n'i ye nin utiliser laada bɛ na ni laada nana dɔw bɛ yen n'u ka laada bɛ na u kɔnɔ b'u dimi an bɛ nin fana d'i ma donc an bɛ nin fana d'i ma donc n'i ye ninnu utiliser laada kɔnɔdimi na nin bɛ kɔnɔdimi ban n'i ye nin utiliser hali n'i ka laada tigɛra san nana a bɛ na donc infection ni ninnu bɛɛ bɛ traiter ɲɔgɔn fɛ infection fura sabula infection de bɛ nin bana kelen bɛɛ bila mɔgɔ la donc olu fana si tɛ se ka kɛnɛya f'i ka infection furakɛ bon n'i ye infection furakɛ f'i k'olu fana fura ta donc c'est pour cela n'i nana an fɛ yan hali mɔgɔ min mana na ko denko gɛlɛya b'a la a tɛ laada yɛrɛ an bɛ nin complet dafalen de d'i ma a bɛ den saba saba traitement complet dɔ ye nin den saba nin den saba nin den saba n'an y'a d'i ma ne den hali n'i ka denko ka gɛlɛn ni ala ma ban bolo fewu i b'o den kelen sɔrɔ sabula ala de mansa ye a tɛ karaba donc ale de b'a bɛɛ dɔn anw b'a fɔ de mais ala b'a kɛ de voilà donc o ye infection fura ye donc ni ni an ka babi musow ka babi nin babi yɔrɔ muso bɛɛ bɛ babi dɔn babi dɔnnen don voilà donc mais babi bɛ feere sugu la mais a n'a a mago ɲa yɔrɔ donc o de nin voilà donc n'i ye n'i nana nin san an bolo i bɛ nin tobi ka min wula fɛ i bɛ ji filɛ ɲɛ kelen min su fɛ i bɛ ji filɛ ɲɛ kelen min a ka ca a la fɛ problème mun bɛ yen ni cɛ bɛ gɛrɛ la a bɛ digi la jiko dɛsɛ b'i la farilaji ka dɔgɔ a b'o bɛɛ remplacer i bɛ nin min dɔrɔn trente minutes a b'a ka baara kɛ trente minutes dɔrɔn wa n'i y'a daga sigi sisan sigiɲɔgɔn bɛɛ b'a dɔn ko babi bɛ ta la kasa kasa ka di kojugu voilà donc o de nin ye muso bɛ nin dɔn depuis lawale an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ nin dɔn ka n'a bila bi la komi sisan musow y'u mago b'u yɛrɛ la ka kɛ réseau filɛ ni fɛn caman ye mais furu yɛrɛ kun ye mun ye u t'o ko ɲɛɲini o de dɔn ka gɛlɛn n'a bɛɛ ko musow ka kow ɲɛɲini ni ala sɔnn'a ma donc nin ye an ka kɔgɔ ye ne de kɔgɔ bɛ kɛ na la hali n'i ye sɛ yiran ni kɔgɔ t'a la a man di nka nin kɔgɔ in ni kɔgɔ ye nin ye kɔgɔ wɛrɛ de ye hmm. nin kirisilen de don hmm. i ka du kɔnɔ bɛn tɛ yen i denw tɛ bɛn i yɛrɛ n'i cɛ tɛ bɛn don o don mankan misɛnnin k'o ban so kɔnɔ pewu o de nin n'an y'a kirisi k'a d'i ma n'i y'a kɛ na la tile kelen tile fila tile sabanan o du kɛlɛ mankan banna hali n'i denw bɛ muru de ta ɲɔgɔn kama o b'a dabila hali n'i cɛ t'a fɛ a ɲɛ de ka d'e kan a ɲɛ bɛ d'e kan nin bɛ yen ka na ni bɛn de fɔlɔ la burusi kɔnɔ an b'a ye mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ nin kirisi nin kɛ gɛsɛ la u b'a ɲimi ka ka taa eh, cɛkɔrɔba bulon na kuma lasigi la n'u ye min fɔ a bɛ t'u ta la ɔ bamakɔka bɛɛ tɛ gɛsɛ ɲimi donc an y'a kɛ kɔgɔ la y'a ye voilà donc n'i y'a kɛ na la bɛn bɛ na wa mankan tɛ kɛ o de ye nin ye donc nin ye geni misɛnmani ye nin bɛ bila da kɔnɔ n'i bɛ taa jurukani na u bɛ n'i bɛ taa yɔrɔ dɔ la sisan i bɛna taa kuma dɔ fɛ a ka sɔn i ka fɔta ma i bɛna taa dɔ deli wari la i b'ale dɔɔni bil'i da kɔnɔ i bɛna taa jama dɔ de la i b'a fɛ mɔgɔw ka sɔn kuma ma nin y'o de geni misɛnmani i b'ale kelen bil'i da kɔnɔ don o don sɔgɔma k'a ɲimi ka bɔ o tile journée hali n'i taara mɔgɔw sɔrɔ kɛlɛ la n'i ko u k'a dabila u b'a dabila dalu bɛ yen dɛ dalu bɛ yen an ka segin kɔrɔlenw ma n'o kɛra an bɛ lafiya sabula diɲɛ bɛ ka taa bolo min kan taacogo man ɲi diɲɛ ko cayara réseaux sociaux ko tile in na denmisɛnninw tiɲɛna donc an ka segin an kɔ dɔɔni ka danbe yira denmisɛnninw na pour que u ka ko dɔn denmuso minnu bɛ ka wolo duguba kɔnɔ yan u tɛ burusi kɔnɔna kow dɔn u t'u danbe dɔn i bɛ taa don fɛn dɔ la k'a sɔrɔ a man d'i la donc a bɛ ten de voilà donc nin nin ye n ka cɔgɔnmugu ye i yɛrɛ bɛ cɔgɔn dɔn nin y'a mugu de ye donc muso minnu farilaji ka dɔgɔ sufɛ i bɛ nin dɔɔni kɛ nɔnɔ la dɔrɔn k'a min farili farilaji bɛ caya problème foyi t'a la donc nin ye babi mugu ye i bɛ nin fana kɛ eh, libitɔni na sufɛ ou bien kɛnkɛliba la i b'a min dɔrɔn kuyɛri ɲɛ kelen o don su i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i lafiyara donc farilaji dɔgɔya o de bɛ na ni kɛlɛ caman ye dilanko la donc n'i sera ne kɔni fɛ dilanko kɛlɛ o banna voilà donc nin ye kɔgɔ ye e fɛn e gilasi mugu ye gilasi mugu ale fana bɛ farilaji caya i b'ale fana kɛ nɔnɔ la i b'a min n'o kɛra dɔrɔn kuma banna awɔ ninnu bɛɛ musoya gundow de n y'o de f'i ye musoya ye gundo ye n'i t'a gundo dɔn o de b'i tɔɔrɔ mais n'o tɛ musoya ye gundo ye nin ye patisakana ye ne de nin tɔgɔ yɛrɛ ne nin tɔgɔ min i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen nin patisakana de nin ye musow ta ye dɔw bɛ yen furu labato la u b'a kɛ i b'a fɔ ko boboya o tɛ o n'aw ma to ka mankan misɛnninw ci aw ka ɲɔgɔn kumakanw mɛn courage tɛ sɔrɔ fo i ka to k'a la encourager de donc muso misɛnw filɛ fo i ka u dege o ko ninnu de la mais n m'a fɔ k'i k'a to denmisɛnninw ka bɔ i kalama dɛ o kɔni fana o ye haramu ye mais ka to ka tɔgɔ dumanninw fɔ k'a lanisɔndiya o tɛ basi ye nin y'o de ye n'i b'a fɛ a tigi ka nisɔndiya kosɛbɛ donc o de nin ye i bɛ nin placer dɔrɔn de musow ta de nin n'i ye nin utiliser o don a kuma bɛ caya kosɛbɛ i y'a faamu wa nin ne den nin dilannen don turabuden dɔ sɛbɛnnen don nasi la ka kɛ nin na ka sɔrɔ ka fura dɔ k'a la yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ ni fiɲɛ bɛ ci yiri fura in bɛ tɛrɛkɛ ɲɔgɔn na tan a bɛ ɲɔgɔn tɛrɛkɛ ne den o de kirisilen don ka kɛ nin na n'i ye nin utiliser cɛ o cɛ la ɛ cɛw bɛ hakɛ to nin yɔrɔ la dɛ minnu bɛ tulonkɛ kojugu a dɔw bɛ yen hali n'u ye tafe sirilen yiri la u bɛ taa a nɔfɛ ee n'o cɛ sugu b'i bolo na n'i ye n'i ye nin sɔrɔ dɔrɔn a kuma banna ee a kuma banna pewu tulonkɛ kɛnɛma mais sokɔnɔna fɛ da furumuso basi t'o la mais so kɔnɔ kɛnɛma tulonkɛ n'i ye nin utiliser cɛ o cɛ la a b'a dabila nin y'o ye voilà nin y'o de ye yɔrɔ baraji b'o la jaa baraji caman bɛ ne ɲɛ dɛ nin ye situlu ye nin situlu in bɛ placer mais fɛn wɛrɛw bɛ kɛ nin na olu ye gundow ye n'i nana a san an bolo an b'a bɛɛ ɲɛf'i ye n'i y'a k'a kɛcogo la dɔw bɛ yen u bɛ furu kelen furu fila kɛ ka furu saba kɛ a si tɛ ɲɛ n'i b'a fɛ ka to i ka furu la kana bɔ fefefewu i ka basigi i ka furu kɔnɔ cɛ kana ban e la a kana nɛgɛ bɔ e yɛrɛ la dɔw sabula muso caman bɛ yen u bɛ bɔ furu fana la cɛ tɛ ban u la dɛ olu yɛrɛ de cɛ bɛ nɛgɛ bɔ u la u b'u yɛrɛ ta donc n'i ye nin utiliser cɛ tɛ nɛgɛ bɔ e la e yɛrɛ fana tɛ nɛgɛ bɔ a la mais cogoya wɛrɛw b'a la n'i nana an b'a bɛɛ ɲɛf'i ye donc nin bɛɛ b'an bolo ne den o de kama n y'a f'i ye n ko gundo don ni nin y'a nin ye serré de nin serré in muso dɔw bɛ yen n'u ye bange kelen fila kɛ dɔrɔn i b'a ye tɛmɛsiraw bɛ bonya donc a furugufurugunin bɛ na furu ɲɔgɔnmaw cɛ cɛ de b'i plaigner ne tɛ ka damu sɔrɔ donc n'o n'a sera o degré la dɔrɔn i bɛna nin san n'i nana nin san n'an ye nin d'i ma ne den a ka ca ala fɛ aa o kɛlɛ kɛlɛ o banna mm-hmm. muso bɛ serré a bɛ kɛ cɛ sago ye a bɛ segin a ka denmisɛnninya la a tɛ kɛ cogoya kɔrɔlen ye sanga i n'a tɛ janya ɲɔgɔn na sabula ala ka danni kɔfɛ mɔgɔ si tɛ se ka ala ta bɔ yen donc ni ala ta bɔra yen hali n'i ma se o ma ye i bɛ surunya a la voilà donc nin y'o de ye bon nin y'an ka yiri ɲɛji ye n y'a f'i ye muso dɔw bɛ yen ni cɛ bɛ gɛrɛ u la dɔrɔn a bɛ digi u la kosɛbɛ donc a fa b'u tɔɔrɔ donc n'i ye nin ne utiliser ka ban cɛ bɛ se k'a sago sɔrɔ donc a bɛ se ka mɛn a ka baara la a t'e tɔɔrɔ a t'ale yɛrɛ tɔɔrɔ aw bɛɛ bɛ nimisi wasa sɔrɔ kuma fɔcogo don mais musow b'a faamu ba sabula musow bɛ nin minɛn ninnu dɔn dɛ wala an kɔni bɛ ka a publier mɔgɔ kuraw n'o tɛ dɔ kɛra o nin ye damɛtulu ye ne de ye i bɛ damɛ dɔn damɛcɛ ni damɛmuso nin y'o tulu di nin dilannen don n'o de ye ne de nin fanga ka bon n'i ye nin utiliser cɛ la hali n'a taara baarayɔrɔ la a b'i wele telefɔni na k'i ɲɛnafin b'a la hmm. ni muso yɛrɛ mabɔra cɛ la a b'a cɛ wele i ɲɛnafin bɛ n na o man ca furu kɔnɔ bi dɛ bon n'i b'a fɔ ka caya furu o furu kɔnɔ i bɛ nin de utiliser hmm. k'o bɛ ne ne dɛ ayi a bɛ ɲɛ o muso ka to ka lamɛnba in donc ni fɛn ninnu fɛn fɛn filɛ dɔw dilannen don kirisi la dɔw dilannen don ala tɔgɔ la parce que n bɛ ala tɔgɔ labaara kosɛbɛ n bɛ turabuden labaara n tɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye dɛ mais an wolola dɔnni yɛrɛ la mɔ la an fa kun ye donso ye dɔnnikɛla don wa a kun bɛ eh, kuranɛ dɔn kosɛbɛ mais ale ma boli sɔn a kun b'a a y'a ka denbaya bɛ balo ni sogo de sabula sisan mɔgɔw bɛ fɛn dɔw confier ɲɔgɔn na n'i ko dɔrɔn ko donso a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko soma don donsoya ni somaya tɛ kelen soma b'a danna donsoya b'a danna donso ye mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ taa sogo faga ka n'a denbaya balo n'a ye samiya wagati dɔw bɛ se kɔngɔ bɛ juguya burusi kɔnɔ hali balo tɛ sɔrɔ dɔw dahirimɛ ko bɛ kɛ baara ye donc n'o ye mɔgɔ mɔgɔ la dɔrɔn o de ye donso ye ale tun bɛ taa sogo faga a bɛ n'an balo a bɛ daliluw labaara dɔw la n'a kungo kɔnɔ taga nege t'a la dɔn a b'i munumunu dɔrɔn a bɛ bɔ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ sofuru kɔnɔ dɔrɔn ta filaburu yɛlɛma ka kɛ sogo ye a bɛ na d'an ma an b'a ɲimi donc dɔnni tun b'ale bolo o dɔnniw a ye kelen kelenni minnu d'an ma an n'an baw ye minnu d'an ma an b'olu de labaara anw ta tɛ réseau kan ko ye an wolola la ka mɔ a la de fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu sabula réseau kan baarakɛla cayara mais k'a fɔ n wolola la ka mɔ a la o ye ne ye n bɛ n ta de dɔn n wolola la ka mɔ a la bɛɛ bɛ n bɔkolo dɔn n bɔra kita n fa kun ye doso ɲɛmɔgɔ ye a dɔnnen don dɔnniya kun b'a la mali ɲɛmɔgɔ caman kun b'a sɔrɔ o burusi kɔnɔna la yen o y'a sɔrɔ hali sira tɛ donc diɲɛ bɛ wuli ka mɔgɔ mɔgɔ sɛgɛrɛ t'a sɔrɔ ko dɔ bɛ donc an ta in bi n'i y'a ye diɲɛ wulila k'an fana sɛgɛrɛ donc i bɛ t'a sɔrɔ an fana ye fɛnni minnu ladege ala ye barika de don a la ani masa barika donc o de don ni question wɛrɛ b'i bolo ka poser minɛnw présentera i y'u ye Ala k'an ni sababu bɛn ayiwa filɛbaga ni kanubaga bɛɛ lajɛlen hakili la bɛɛ bɔra ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na tanti bɔra ka min yira sisan o bɛɛ lajɛlen bɔra ka a faamu donc tanti an b'a fɛ i k'i ka telefɔni nimoro fɛnɛ di nin wagati in na a bɛ se ka kɛ dɔ sigilen don ale mago bɛ nimoro la ne den ni mɔgɔ mago bɛ ne la i bɛ n sɔrɔ 00223 79 26 75 26 so i bɛ n sɔrɔ n ka malitɛli la 00 60 08 54 01 00223 60 08 54 01 n'i ye nin fila fɛn o fɛn kɔnkɔn i bɛ ne sɔrɔ n ka minɛn n'i mago b'a la jamana o jamana a bɛ sɔrɔ sabula o jamana ka dɔgɔ n ka minɛn ma se yɔrɔ min ni DHL bɛ baara kɛ ni agence caman bɛ baara kɛ ni courrier tigiw caman bɛ baara kɛ donc i bɛ jamana o jamana kan fo n'a sɔrɔ DHL tɛ yen ni DHL kɔni bɛ se yen n ka minɛn bɛ se yen n'Ala sɔnna a ma.
hakili la faamuyali caman sɔrɔla ayiwa an b'o de fɔ tanti nka an bɛna welewelekan jumɛn bɛ e bolo ka fɔ paseke n'i ye nin fɛn ninnu ta k'a lajɛ sisan an bɔra k'a ye i ye dɔw fɔ ko ala tɔgɔ a dilannen bɛ n'o ye an ka farafin yiri gɛrɛgɛrɛ a dilannen bɛ ni o ye bon n'i y'a dɔw ta k'a lajɛ o ye a kɔfɛ fɛnw ye a plase taw bɛ yen sanni a ka na ni damu yɛrɛ a bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin musolaka caman ma i ye infection min fɔ u bɛ k'o sɔrɔ a la a bɛ ka kɛ tɔɔrɔ de ye e bɛ se ka welewelekan jumɛn di o mɔgɔ suguyaw ma ne den ka nin question in diyara ne ye kosɛbɛ sabula n'i y'a ye fɛn ye bana wɛrɛ lase mɔgɔ ma dɔrɔn a yɛrɛ yɛrɛ tɛ par exemple di filɛ nin ye bɛɛ bɛ di dun di ka timi o u b'a fɔ hali ni jabɛti bɛ mɔgɔ la i bɛ di dun don o don sɔgɔma jabɛtitɔ bɛ se ka di kuyɛri ɲɛ kelen dun a b'i ka jabɛti de nɔgɔya a t'a juguya mais jabɛtitɔ mana sukoro kuyɛri ɲɛ kelen dun don o don a b'a bana dɛ donc n'i ye di yeelen sisan ka tila ka sukoro yeelen k'o far'o kan i ye ko wɛrɛ kɛ dɛ donc fɛn minnu tɛ kelen n'olu fara ɲɔgɔn kan olu bɛ tiɲɛni kɛ bon n'i ye yiri gɛrɛgɛrɛ bɔ sisan c'est comme n'i ye yiri ɲɛji ye sisan ka taa yiri ɲɛji bɔ ka yiri sɔgɔ ka gɛn bɔ ka na n'o ye k'o utiliser o tɛ bana bila mɔgɔ la mais n'i ye sukoro ɲagami na sisan dun i yɛrɛ i bɛ bana bila a tigi la donc fɛn minnu ni fɛn minnu tɛ kelen n'olu mélange ɲɔgɔn na dɔrɔn olu tɛ sɔn c'est comme ni n'i ye nɔnɔ kɛnɛ min don min i man ka taga buwana dun a don n'i faratira a la a ka ca ala fɛ a bɛ furudimi bila mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ ka kɔnɔnafɛnw ɲagami a don a b'i sɛgɛn di ni nɔnɔ kɛnɛ ni buwana tɛ ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ ten de u bɛ fɛnw dilan c'est comme dɔ bɛna ne ka nin kɔrɔ ta sisan a b'i to la sisan a bɛ taa nin ɲɔgɔnna dɔ san dɔrɔn a b'a mélanger a la olu tɛ kelen ye n'i y'a kɛ dɔrɔn i ye tiɲɛni kɛ i bɛ bana bila de kɛ n'o tɛ mɔgɔ minan tɛ ne bolo ko muso dɔ delila k'a utiliser k'i y'a fɔ ne ye k'a ye infection bil'i la depuis n ka baara daminɛ depuis n wolola fo bi n m'a kuma mɛn sabula an taw ye yiri yɛrɛ yɛrɛ de ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye farafin yiri de ye bon nin fura ye e tɛ nin bɔ yɔrɔ dɔn n'e taara fura wɛrɛ ta sisan ka na ɲagami nin na o ka sɔrɔ a tɛ don a kan ka a kan ka règle de nati laada de nati mais n'i ye dɔ wɛrɛ ɲagam'a la n'o y'a bali ka na dun yala o tɛ donc mɔgɔw ka fɛn mélange ba in dabila n'i ma ɲa ko o t'a sun kɔrɔ a t'a sun kɔrɔ bon ne ta t'a sun ne kɔrɔ donc an wolola a la ka mɔ a la a bɛɛ an ka farafin yiriw de cogoya an ka farafin yiri ee babi y'a ye eh, nin fɛngɛ in y'a ye gilasi mugu an b'ale dilan ni malo mugu ani alikama mugu ka sɔrɔ ka kirisi k'a la yarɔ fɛn wɛrɛ t'o la bon n'i taara fɛn dunan wɛrɛ ta k'a ɲagami a la o de bɛ nana tiɲɛ ma ala don k'an kisi o ma
ayiwa tanti kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka mun de fɔ kanubaga bɛɛ lajɛlen ye n b'a dɔn sigi in a tɛna dan nin ma ni ala sɔnna don nataw kɔnɔna na an bɛna gɛrɛ i la ka baro kɛ ka da kuma yɛrɛ nafa kan ani nafa minnu bɛ a la ni ala sɔnna a ma baro in bɛna kɛ wagati ni wagati i bɛ se ka kuma kuncɛ kuma di kanubaga bɛɛ lajɛlen ne de jɛ nin ka bɔ kuma kɔnɔ toujours n b'a fɔ muso ye ka muɲu ka sabali ne den muɲu de bɛ si bɔ sɛfan na e muso ka muɲu e ka diɲɛ lajɛ bi ban n denna wolowolo cayara muso tɛ ka muɲu muso bɛ ka cɛw da lefe la ka yala bi denw yɛrɛ fana bɛ k'i da lefe la i b'i cɛ da lefe la ka yala n'a ye ka t'i sigiyɔrɔ la ye ne cɛ ye fugari yɛrɛ a ma hali kɔɲɔyɔrɔ la taga wari da n ma hali ne ka uniforme wɛrɛ a m'a di i b'o baro mun bɔ wa kɔfɛ min ye den mun wolo ye o den de fana bɛ i to sigilen dɔrɔn ka taa dɔ ka mɔtɔ kan kari dɔrɔn n'i lase gɛrɛgɛrɛ ma sabula i ye mun k'a fa la a b'a sara ala ye mansa ye dɛ n'i y'a k'a la dɔrɔn a b'a sara ala muɲunen don dɛ mais a bɛ juru sara a bɛ juru sara n'i ye ɲuman kɛ a b'i sara n'o de n'i ye juguman kɛ a b'i sara n'o de ko muso ka muɲu ka sabali o de kama muso kana juguya juguya man ɲi i mana juguya cogo cogo kana s'i furucɛ ma n'o tɛ a bɛ b'i kɔ la i bɛ muso caman ye bi u denw b'u ta ka t'u bila misiri la mobili la u denw b'u hiji o musokɔrɔba ye muɲuna de n'a tun ma muɲu ka sabali bi tɛ se dɛ fo denw b'i ta ka t'i bila hiji la muso caman bɛ yen u sɛgɛnna ka ɲɛni mais u ka sɛgɛn ma mako ɲa u ye sabula i mana farinya cogo cogo kana k'i furucɛ la n'o kɛra dɔrɔn i ka ɲumanya bɛ k'i bolo juguman ye muso ka muɲu ne den ne mana diɲɛ lajɛ ka fɔlɔ lajɛ ka bi lajɛ minisiribaw eh, eh, perezidanbaw u baw muɲuna de mun n'aw tɛ muɲu aw fana denw ka k'olu ɲɔgɔnna ye e faama wolo ma ban koyi muso ɲuman sɔrɔ de o de dɔgɔyalen don fo muso ka ɲɛ i bɛ lamɔ jogo min na i fa du kɔnɔ n'i taara i cɛ la i bɛ nin jogo de ta i bɛ kɔrɔlen bila ka kura de ta ni jogo kura de ka ɲi i b'o de ta ka tila k'i cɛ su ye k'i cɛ ɲɛ kun dɔn n'i bɛ ko kɛ i cɛ lajɛ yala nin ka d'a ye wa i b'a ɲɛ kun lajɛ n'a ka d'a ye i b'a kɛ n'a man d'a ye i kan'a kɛ muso bɛɛ kan k'a cɛ ɲɛ kun ɲini k'a dɔn mais muso min bɛ ko kɛ hali a t'a cɛ ɲɛda lajɛ muso min don yɔrɔ ka ca bɔ yɔrɔ ka ca o de kama u b'a fɔ n'i bɛ den musomanin furu a b'a lajɛ tubabu b'a fɔ telle mère telle fille den musomannin mana kɛ mun ye dɛ a ba y'o di musomannin min bɛ don du bɛɛ kɔnɔ a da bɛ kuma bɛɛ la a kanankolon bɛ yala kunankolon bɛ yala n'a donna a bɛ bɔ a bɛ don a bɛ bɔ n'i y'o ta i bɛ t'a sɔrɔ o ba kun bɛ ten n'i y'o ta dɔrɔn kuma banna i ka du cira o de kama ni den musomannin b'i bolo su fɛ kan'a ci a ka taa butigi la ka taa ka taa juru ta butigitigi bolo su o tile o kana den dege juru ta la c'est comme dɔw da k'a fɔ musomanni ye karisa taa butigitigi ka sukoro ta n'a di yan taa majini fila minɛ butigitigi la k'a di yan kɔfɛ n b'a wari di n'i y'i den dege a la n'a furula a bɛ t'o ɲɔgɔnna de k'a cɛ la n'i y'i den musomanni dege karisa t'a fɔ n terimuso ye k'a k'a ka warijɛ singa n ma t'a fɔ k'a ka nin fini singa n ma n bɛn'a don ka taa kɔɲɔyɔrɔ la bilayi den mana furu a bɛ a bɛ a sigiɲɔgɔn bɛɛ ka fini juru ta fini singa k'a don o ye lamɔ juguya de ye kana ko dɔw diya don den na ni kana den musomannin dalen to sunɔgɔ kɔ sunɔgɔ la so kɔnɔ e yɛrɛ ka t'i kɛ baara kan k'i bɛ baara kɛ ale ka avenir dilan ka d'a ma e y'i ta kɛ o a bila baara la a ka baara kɛ n'a taara cɛla la a b'i kunnawolo muso musow ka furu dilan ka ɲɛ an bɛ nin kumaba in fɛn fɛn na an b'a fɛ furu de ka ɲɛ ni furu ni furu ɲɛna kuma banna o tɔɔrɔ foyi tɛ mɔgɔw kan mais ni furu ma ɲɛ o kɔni a kɛra fu de ye ala k'an kisi o de ma donc n bɛ eh, yeri bokum n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo eh, nin bɛna kɛ émission fɔlɔ de ye nin tɛna k'a laban ye an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn bolo ni ala sɔnna a ma ko caman bɛ ɲɛfɛ donc diɲɛ ye wagatini kunkuruni de ye diɲɛ ye étape étape de ye an bɛ nin étape in na an bɛ tila ka se étape wɛrɛ ma an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ko in yiriwa ala ka ko in ta fanga d'a ma sɔli ala muhamadu wa ali muhamadu
Ayiwa bi ta an b'o ɲɔngiri yan nɔ an bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo